Ọ na nwa Okwueze nwa Ọmada asị m na ashagazi jabe mmara asị m onye nyiko n'elu ugwu ya nye ndị nọ n'ala eka na ị dajanụ ma he ewọkwete gị ele Nweze nwa Ọmada ị chọrọ idere m ikwuru n'elu ọ bụ na force of gravity arụmadịghị ọrụ hele hele huu ee Nweze nwa Asọgwa jere mbọ na ọba egburu mmadụ bịa na polis bịawa nwụrị na-erue na police station ee Nweze nwa Asọgwa a sị ya ka ọ ma n'ihe mere ọ sị na enwe eke n'ụwa na-achọ ọgbọ onwe n'ukwu na o kiliri ya to death ee gị na oyibo ga-abụda ego nwanne m

ọ hụrụ okwu nye ka bụ di ihe mgbere Nweze nwa Asọgwa na-ede akwa ini ya oworo mgbere zọkwara onwe ya mụde ji kpana lana ya n'ume nwatakịrị kperi gbagharị ka o jekoghị ije aa amụleghị ya te ee anyị ga-anọ n'omeri ma anyị kiriri ụwa jeere n'onwe anyị o Mm. Asị m na ujekọnụ na ujedore he na wole m ma ị lakọnụ ladore e na-ekele m ee enwuru soko m na-ehu na ejinu m ọka ma ijiji soko m na-ehu na ejinu gị mmanụ Nweze nwa Asọgwa ị sị ị na-asụ oyibo na ị na-asụ oyibo gị na oyibo ga-abụda ego nwoke anya nwa Ọmada i sikwe medi Igbo akụzi gị ọ bụ oyibo ma gị na ndị ọcha ja-azọde ya ma ọ bụ ha enwe n'ihe gbogbokwe anyị sụgọrọta gị na-eme ma anyị sụwere ka ihe ma ya nyere anyị anyị ka ime gị ka ị ha gị ole nuhu eji ji ama gị na ọbụ igbagbo ihe azụ akụ e chere na ọ ja-ada ewu ga-eri gị ihe n'ụbọchị nọ n'elu nụgị nụnụnụ ee Nwodo nwa Ọmada omenala mụkwara ndị ọga omenala amaghị ndị ọga bụ na o nweghị mgbe isi ja-afụta ihe si n'elu ja-ada ee onye dakọnụ ma nụ nyenụ ya eka ee na onye daru ja ya do ma ị yadome n'ọzọ ị n'oge nyiko n'elu ma o rue n'elu na ọ je-echete ndị wọtara ya mgbe ọ dakọ ee na ọ bụ mmadụ bụ anyị bụ me mmadụ bụ chi onye Ugwuanyị Agamodo esikọnụ nri nrite bịanụ gị nri bịanụ gị ọrụ bịa kwado gị na ọ bụ he mmadụ n'ukwu okiri ji abụ emehie

ee ị tọ ya iche ọ gba gị nkịchị ị gbọ ya ọnụ mụnyi ọ gba gị nkịchị nwa eze nwa asọgwa nwa ọmada asị m gị laara ji akpọkwu isi n'ala kpolu ụkwụ elu rịọrịakwa Ugwuanyị Agama onye ga-ekwuwe okwu ma ịmago bụ ihe nke gị kporo ekpo gbogbo ịmara ha mfe isi ji achọ ya okwu ya ara azụ ji arịọrịa na mgbaghara maka na eha agbataghị ya ma ọfọ agọtaghị ya na ọ bụ gị chọrọ ya okwu Mgbe o ji eme nwa ukwu eze nwa ọsa e, ee na ọ bụ onye welitere fon o legbe gị anya ihe o ji ede n'onwe ya bụ Justice for Chinenye o wee tọba gbalịrị n'onwe ya ee anagwụlere gị be dọm mee nkwọcha agwụlere be hai anyị ga-asụgharị n'onwe anyị mgbe ọ bụ na mee ma gị tembi nọ ụwa bụ ofu mbịa na-emeso na-egwuri egwu ka n'ụwa ma ọnọdụ ga-akakwa be mma onye lara kara zi ya Ugwuanyị Agama Odo Eze Nwidike asị m na anyị ga-ejekọ jekụrụ anụ minọnye na anyị o o megide n'ihu na anyị nọ n'azụ ma ọ bụ e mere n'azụ Ugwuanyị Agama na anyị nọkwa n'ihu gbogbo ụkwụ akpọla anyị o ụzọ jecha anyị mgbe anyị anọlekwa gbogbo kwe ndụ mụnyi ndụ azụ mụnyi atale ma azụ anwụle ee onye dịrị ibe ya adịrị egbe bere ugo bere nke sịrị ibe ya ebele nku kwanụ ma ọ laje zuburu ike gị umekale woro gị mee ma ụbọchị gị nwere ọmụ nkwụ ma okpokosịrị m gwa gị na-ejekọ gị izu anyasị ma gogoro liyi ọgata na jamanụ ee Ugwuanyị Agama chekwebe anyị o anyị chọọ ịnụ ihe na-eche uche ọjọọ o chee na anyị ya ga na ya o ise ma anyị ga-echenu gị onyeke maọbụ onyenye echiche ọjọọ ọ sị ma o chee na anyị o oke gburu nta ya etetele ee onye dịrị m ibe ya adịrị o onye na-achọla okwu

Ee, ụwa bụ asha onye zụrụ nke ya ọ lagide ma anyị si na ya alaka oge ọsọ na anyị ji anọghị n'ọba anyị zigbu mma anyị ihe eze mma anyị o ma anyị ji agọnụ ụmụ mma anyị ọhọ kizi mmehie ọdịnala igbo bụ anyị bịalala naga ndị nna nna anyị he ezumezu Nsụka Asadu Ideke Arụmọna lile